igbo bụ igbo ekene m unu afa m bụ ibu mgbakọta ọkọ onye ka onye ọgadigwe a na-anụ olu ya ekewa nwaanyị gbaworo mgbada ọgaranya na nwa aka m igbo ezuo ọ bụ igbo ezuo ka a na-ekwu okwu ya m wee buru egwu wee wuchie na nke ikechukwu john okafọ afa ya karịrị akarị ọkpọ onye ka onye o kwuru na egwu bie nwaanyị abụọ ka ome gịnị O- o- ihe ghatara m gị gwajiri aka ha Ehe, anan ị hara na ala ndị be anyị na-anụgonu Mgbede. gwakene anyị ife i chere maka igbo ezuo a na-ekwu okwu ya ndị be ekene m biko ife ọbụla ị na-eme ebe ọ bụla ị nọ bido na 9 anyasị 9 hapụ ya 9 December Ee. O, ị na-akọwa ife onye ọbụla na-eme ọ hapụ ya jegodu ezumike chọọ beach gara aga Ee, ọ bụrụ ijele beach ya jee zuo ike zuzuozie ike o zuzuo ike na ijele beach ọ kwado onwe ya na 10th gaa golden tulip
nke dị ebe bịaba na igbo ezuo nke dị na amuwo odofin gagidegagidegide n'abalị na-aba festac tụgharịa n'ihu zenith bank i pio kedu ife ị na-eche ya emekarịcha na igbo ezuo a i ji asị ndị mmadụ olu ha na na 9 ha kwụsị bịabazie na igbo ezuo na 10th ihe ọ bụla eji mara igbo ga-emezu egwu igbo a ga-eti ya Egwu egwu igbo a ga-akụ ya etu igbo si esi nri Oh. etu igbo si asụ nke asụsụ a ga-eri ya Ehe. tụọ ilu igbo dị na ya tụọ inu igbo Ah, Pete Edochie Oh, ebube dike ebube dike ajịrịja okwute na-agbakpọ nwoke anya ọgadagidi ọ nnukwu mmadụ ka a na-ekwu maka ya ọ ga-anọ ya gbam ozugbo na chiwetalu agụ na-abịa chiwetalu agụ ọ sị na ya abụrọzikwa chiwetalu agụ na ife ya bụzi bụ chi ukwu wetara ọ na-etizie chi ukwu
chukwu wetara agụ chi ukwu ka ọ na-etinyezi wetara agụ wetazila agụ ah, uche ogbuagụ na-abịa agụ agụ bịa dịkwazie ka uche ogbuagụ

Eh. ya na nwanne nwoke pawpaw ya na pawpaw ha anọkwa ya kịrịkịrị star ha anọkwa ya e nweziri obere nwa na-enye nsogbu obere nwata nwaanyị mgbegbe ndị mmadụ fụ ya na-ajụ ma ọ bụ okenye uze ị ma nwa a na-ekwu uze ka a na-akpọ ya Emmanuela nke eh. nwata nwa agbọghọbịa eh. Emmanuela nke mark angel ndị Igbo ezuo Igbo ezuo Igbo ezuo

ịka nka iri uru bibe ndụ ịka nka kaba ahụ bie ndụ ịka nka ibite ndụ ezigbo ndụ ịka nka mhm. ọya abịaghị na-ekpebe ọ ya bụ ịbịa irikọta ụwa irikọta ọjọọ ụwa hmm? hmm.
ime onye ọzọ hmm? zebi Zebu Zebru ozute bunye obunye ibu Zebrudaya ibu eburu tụọ Okoroigwe Nwogbo alias four thirty ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ odogwu nụnụ onye ka mma agụba ghara ibe ịmakwa nke a na-asị ya get out of here man egwu eze Francis Odega Francis Odega ndekọ ọ nọkwa dị ya kee maka Ifeanyi Nwosu Ifeanyi Nwosu na-enụnụ m nụ eh, ma agbaba afa ndụ gbaghị onwe m eh, ife m na-agụ n'akwụkwọ oyibo nsi na Igbo wee nalụ ha ya eh, ọkwọ nje mhm. Igbo bịanụ ka anyị gosi ụwa etu a ga-esi wee fụ onwe anyị n'anya na anyị kwesịrị ịfụ onwe anyị n'anya ka anyị na-egbo mkpa dịrị anyị n'otu sụọ asụsụ Igbo anyị ka ọ hapụ ifu asụsụ Igbo anyị ịfụ ha n'anya anagụkwa gbawanụ ọsọ Disemba ruo ha n'abalị iri kpomkpom onye ọbụla Golden Tulip Golden Tulip Golden Tulip Golden Tulip ka Igbo wee mee gịnị wee zuo ezuo ekele bụrụ ụwa mgbede ka mma